chachacha igbo makanụ igbo rienụ igbo ṅụọnụ ụmụrụ ga-azụ n'oge nke ahụ onye eze obi dịka aka n'ala eze igbo Kabusa and Sheretti sọrọ igbo n'obere okwu

anyị site na mbụ tupu ị na-apụta n'ụwa obinigwe asịgo na ihe ị ya-awụ Chukwu okike obiọma tigo gị n'afọ nne gị asị eze igbo ọ tii gị n'afọ nne gị asị okenye ị ya-awụrụ n'okenye ọ bụrụ ya na-ama aka emetara eze na ejiri ego ego eze emetarakwa na agbara dimkpa emetara na ọ gị kacha agụ akwụkwọ

ọmasị otego m na-ekwu otego m na-asị ụnụ mmadụ edifere n'ụzọ maka ihe na-egbu okenye okenye afụ ekwurọ ya na-egbu okenye nke na-egbu nwata ekwuo nwata nwata anụrọ ọ ya na-egbu nwata o nwere mgbe a na-enwe captain naabọ n'ofu ụgbọ mgbekere mụ nwere mgbe a na-enwe captain naabọ n'ofu ụgbọ ihe ma 42 years na Abuja and 42 years m na capital abịa na capital ọkwa na AMAC so nkịta sị tụpụrụ ọkpụkpụ n'iro hapụrụ ọgụ ya na ndị mmụọ ya anụọ o nwee anụ a na-akpọ eyi ị chọọ ịjụ ihe mere n'abalị jụọ eyi ọ gwa gị ihe mere n'abalị igbo mma mma nụ ihe m ji na-agwa ụnụ okwu a wụ ana m adị ime aga n'oke

hmm? ife eji amara nwoke emezuru m ya echi m echi na-abụ na be nna m echi m eziokwu bụ ndụ nke izizi na Abuja ebe a nke a na-eme year 2000 m echigo wụrụ eze Igbo egoterọ m n'afịa ana m eti aka n'obi na ICA Central na-eti aka n'obi na Abuja na-eti aka n'obi na Kabusa Sheretti onye m nyere one bottle wine ka o wee sọpọtụ m ka ọ pịa ọda 10 naira na my unit ka ọ tụọrọ m votu ka m were eze were ya nwere nwere gị nwere ya ọ ndị Igbo chere ka m si ezuzugo mme eri ya na-eme eri che na m amara ihe na-eme ha sị mba m chịwa ha cha Igbo mma mma maka na ndị Igbo si na ya na-aga wara wara ụkwụ na-aga wara anya wara wara na-eso ya ma ụkwụ gị na-aga wara anya wara wara na-eso gị ma ọ ndị amatara ọsị na nwoke ahụ ọ gara na Abuja na ọsị tara ndị Igbo ọ mara business kpa ebe Abuja ihe akọ ya eji azụ ụmụaka ya ee mana ejila ka Chukwu okike obiọma sị na ị na-akọ n'ubi ya ya na-akọ na otu ama otu bụ ebe anyị seven graduate so ọ bụrụ na m ga-were ntị ihe a ndị mmadụ na-asị m ma ọ bụ ihe bịara m na Abuja na-agagharị ihe ndị Igbo e nwere ike m enwe ma one graduate mana mgbe m na-akọrọ ubi Chukwu okike obiọma mgbe m na-akọrọ ubi ụmụ Igbo ha nwa ana-akọkwa n'ubi m ọ bụrụ eziokwu ka e ji were ndị a ndị gbara ka m nụrụ nwaanyị ịtọ ka na-awụgba aka akụkọ bọọlụ akụsighị ike ọ ịkwụwa aka ọtọ so onye wee ezi igbo abụja awụ ibe mụ na chiema arụrụ mgbe anyị chọrọ ime ka chọrọ ịgba ya agba si ya ntụpụ ọrịa si gachi ya gachu esi ya gachu esi na nke monde ba ama ka monde anọghị na monde gadin ọ na-abịakwa skuul